Is sinne fochoiste sóisialta agus cultúrtha de chuid Chumann Peile Naomh Abán agus táimid ar dul ar siúlóid go Tobar agus Uaigh Naomh Abán inniu. Ag tús na bliana d'eagraigh Cathaoirleach nua Seanchán Ó Mulláin feachtas a chur amach chun coiste sóisialta agus cultúrtha a chur le chéile chun pobal na háite agus rudaí mar sin a spreagadh isteach agus d'iarr sé orm go mbeinn mar chathaoirleach so is dócha seo é an chéad ócáid atá eagraithe againn. Do rugadh Naomh Abán i lár na séú haoise. Rugadh é i Maigh Arnaí, thíos i Loch Garmain, laistiar de Ros Mhic Treoin. Tá Peadar Ó Ceallaigh anseo inniu. Lean sé céimeanna Naomh Abán mórthimpeall na tíre seo, mórthimpeall Éireann, agus tá sé anseo inniu chun léargas a thabhairt dúinn mar gheall ar Naomh Abán é féin. Tháinig sé anoir go Baile Bhúirne mar ar bhuail sé le Naomh Gobnait agus chuir sé comhairle uirthi siúd agus thug sé rialacha an úird dóibh. agus chabhraigh sé le clochar a thógaint i mBaile. Táimid ag dul ar an tsiúlóid inniu chun, is dócha, ceiliúradh agus ómós a dhéanamh ar Naomh Abán. Bímid ag caitheamh an suaitheantas Naomh Abán mar chuid den Chumann Peile, ach is dócha ní bhíonn fhios ag daoine cé hé agus cad é an bhaint aige leis an háit seo, agus is dócha go bhfuil an uaigh agus an tobar ann. agus ní raibh an-chuid des na daoine ón áit seo ann riamh so is dócha bhíomar ag iarraidh ceiliúradh agus cur in aithne is dócha don phobal na háite ar an ar Lá Fhéile Naomh Abán inniu.
Bhuel tá fáilte romhaibh agus tá an phaidir agaibhse freisin so le chéile le bhur dtoil, in ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh, Áiméan. Abán naofa fóir orm inniu. Coimeád saor mé ar gach turas leigheas mo phianta is neartaigh mo chnámha is ar chúrsa Ghobnait treoraigh sinn go Parthas. Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d'ainm, go dtaga do ríocht, déan do thoil. An chúis atá suim agamsa ar Naomh Abán ná in 1986 rugadh mo mhac agus chuireamar an ainm Abán air. An chéad. buachaill sa pharóiste Gobnatan leis an ainm sin so dheineamar beagáinín stair áitiúil. Ó sin amach tagaim trasna le mo fear chéile Peadar chun an áit a ghlanadh roimh gach lá féile Naomh Abán. Tá Naomh Abán ag caitheamh uisce beannaithe an Ard Gidhing inniu faoi loit de réchime uair sa bhliain nó mar sin tagaim anseo. But is breá liom é agus na paidreacha a bheith á rá, an Choróin Mhuire, siúl i leith agus cúpla Coróin Mhuire. Go raibh ag siúl anso agus ag siúl abhaile.
Sinne muintir Ríordáin as an tSeana Chluain anso agus is linne an áit seo agus tá an-shásamh orainn go tháinig slua chomh mór sin.
Is deas na leads óga sin mar beidh cuimhneoidh siad ar an rud agus beidh fhios acu go raibh a leithéid ann. B'fhéidir an bhliain seo chugainn b'fhéidir rud éigin eile a dhéanamh agus b'fhéidir go mbeidh an aimsir níos fearr. Sin an coinníoll amháin. Beidh mé ag guí. Beidh mé ag guí chuig Abán agus Gobnait.
Go
deas, go deas. An siúlóid críochnaithe againn, mar a fheiceann sibh, bhí sé ag cur báistí den rud ar fad ach is dócha sin an aimsir. Táimid an-ana-shásta leis an siúlóid ar fad agus an slua a tháinig amach agus is dócha an chéad ócáid eagraithe de Lá Naomh Abán agus táimid ag súil go cúpla cinn eile amach anseo le cúnamh Dé.